L'ana ricoverau in s'ispidale de Nùgora Paolo Fronteddu, trint'annos, dipendente de una cava de Orosei chi nd'at una ferta a conca a pustis de un'incidente in su traballu. Dae sos primos acertamentos paret chi s'operàiu apat lassinau rughende che de una paja 'e metros de artari e scudende sa conca. In pessu dau s'allarme a su locu de s'incidente est suprìu su chent'e deche-oto chi che l'at picau a s'ispidale, Fronteddu no est in perìculu de vida. A sa cava sunt suprios peri sos pompieris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e sos carabineris de sa cumpania de Siniscola, ant fatu sos rilievos e aviadu sas indàgines pro cumprèndere comente est capitadu s'incidente. Àteras peleas giuditziàrias pro Renato Soru, europarlamentare de su PD e fundadore de Tiscali. A s'imprendidore l'ana rinviadu a zudìssiu pro su reatu de comunicatziones sociales frassas, in s'àmbitu de s'inchiesta aviada de sa Procura de sa Repùblica de Casteddu subra sa vèndida de una parte de s'azienda Tiscali. Sa prima audièntzia de su dibatimentu est su bintichimbe de Santu Gabine, in dennantis de sa setzione de su Tribunale Casteddaju. In sas chidas coladas s'ex guvernadore de sa Sardigna est istadu cundennadu a tres annos pro evasione fiscale e pro cussu s'est dimìtiu dae sa càrriga de segretàriu regionale de su PD. Paris chin Soru ana rinviadu a zudìssiu a Mario Rosso, ex amministradore delegadu de sa sotziedade, a Romano Fischietti, dirigente, chi ammaniabat sos documentos contàbiles e chimbe cussizeris de amministratzione. S'inchiesta, mandada a dae innantis dae sa Guàrdia de Finàntzia, fit cumintzada a pustis chi sa sotziedade Tiscali SpA at bèndiu una parte de s'azienda a Tiscali Italia e a Tiscali Service srl. A pustis chi s'addòbiu de martis colau est istadu trantziu pro sas cuntierras in intro de su centru-sinistra supra s'aprovatzione de sa lege chi pertocat sa Asl ùnica, custu manzanu in Cussitzu regionale sunt torrados a comintzare sos traballos. Si depiat botare una lezichedda pro prorogare de unu mese sos commissàrios de sas Asl, pro dare a sa Giunta regionale e a sa coalitzione de centru-sinistra su tempus de acatare un'acordu supra sa Asl ùnica. S'assemblea custu manzanu prima 'e totu at aprovadu su consuntivu de su Cussizu, setantunu milliones de euro, ma su centru-destra no at botadu. Su Cussizu at aprovadu peri una norma chi pertocat sos interventos de sos traballos pùblicos. Custu manzanu si depiat elèghere fintzas su vicepresidente de s'assemblea a su postu de Antonello Peru, cussizeri regionale de Forza Italia, suspesu a pustis de s'arrestu in s'àmbitu de s'inchiesta Sindacopoli aviada dae sa Procura de sa Repùblica de Aristanis. Sa càrriga li tocat a s'opositzione, Fortza Itàlia aiat inditadu a Giancarlo Carta intradu pròpriu a su postu de Peru, ma Giorgio Oppi de s'UDC non fit de acordu e at pedidu de trantzire sa nòmina de una chida, ca s'issèperu de su vicepresidente nou si depet incuadrare in unu discursu prus ampru chi depet pertocare fintzas sas presidèntzias de sas commissiones consiliares. Tràficu blocau in s'aeroportu Costa Smeralda de Olbia, ca mancaban unos cantos assistentes de volu Meridiana chi ant presentau su certificau de maladia e pro cussu sete volos in partèntzia dae Olbia e sete in arribu che sunt istados cantzellados. Una situatzione difìtzile chi est cajonande problemas a sa cumpànnia ma mescamente a sos passegeros. Su disacatu arribat a s'incras de s'acordu firmadu dae sos sindacados, francu USB, e sa cumpagnia aèrea, supra su cuntratu de traballu nou minimadu de su binti pro chentu e supra s'esùberu de trechentonobantases dipendentes, su bonu assistentes de bolu. In printzìpiu sa cumpagnia aèrea aiat presentadu unu progetu industriale chi de esùberos nde previdiat nobe nobichentos chimbanta chimbe. Belle duchentos dipendentes an isseperadu s'andada volontària. S'acordu diat dèpere permìtere s'intrada de sa Qatar Airways in Meridiana chin benefìssios chi diant dèpere arribare dae sa securesa finantziària de sa cumpànnia aèrea àraba, siat ca b'est sa possibilidade de annànghere puru sas tratas internatzionales de sa Qatar Airways. Onorare a Santu Predu chi dat su nùmene a unu de sos bichinados istòricos de Nùgoro e a su matessi tempus fàghere una rassigna de cantu a tenore chi s'Unesco at decraradu Patrimòniu de s'Umanidade pro fagher connòschere a sos zòvanos un'eredidade culturale ispantosa. Est totu custu sa manifestatzione Tenores a Santu Predu, arribada a sa 'e bator editziones, ideada e promòvia dae s'Assòtziu Santu Predu chi dae su millenovichentossetantatres at sa sede pròpriu in su bichinadu de Santu Predu. Su programma de sa manifestatzione, chi at a èssere su duos de trìbulas in prata Sarbadore Satta, est istadu presentadu custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa. Fini presentes Sebastian Cocco, assessore comunale a sa cultura, Antonio Musina, presidente de s'assòtziu Santu Predu, Agnese Siotto, presidente de su CTS, chi, pròpriu sa die de sa rassigna, at a fàghere bìsitas guidadas in sos locos deleddianos, dae sa Crèsia de sa Solidae a su Monte Ortobene. S'assessore Cocco at faeddadu de s'importàntzia de fainas che a custa de tenores a Santu Predu chi, a dispetu de sas polèmicas de custas dies contra a s'ISRE, sun una testimonia de sa bivesa de custas traditziones in citade e cheren tramandadas. In sas pinnicas de su programma est intradu su presidente Musina chi at nadu chi custa rassigna ponet paris poesia, cantu e ballu. unu narradore at a recitare branos picaos dae s'òpera de Gràssia Deledda, sos tenores an a cantare sos versos e sos ballerinos an a acumpanzare totu chin su ballu. An a partecipare Cuncordu Gennargentu de Fonne, tenores Murales de Orgosolo, Su Rimèdiu de Orosei, tenore Santa Maria de Ottana, Cuncordu Santu Juanne de Tiesi, su tenore Santu Predu.